Ndakhala ndikunena inu amalawi koma mwina simmakhulupilila, ndakhala ndikukuuzani ndi kukuchenjezani kunena kuti 2024 muona zinthu amalawi zimene simunazione ndipo tikamayandikira kuzisankho muona andale akufika saizi yokatunga mazi pamutu, muona andale akupereka ndalama zodabwisa aja ankakuzuzani aja aja ankakutengani ngati ndinu zisiru aja muzakhala ofunika lero mwaziona ndalama tu zikutuluka ndipo ochenjera adya ndalama opusa sangadye koma zonsezi akupanga ndi cholinga kuti mukawapase so voti ina

ndipo imakhalanso osakhala 5 imakhala 4 years lero ti abwana kumpanda zaavuta ankaona ngati nyengo izikhalabe choncho lero chiseko chawapana paka kufika saizi yoyitana mafumu alilongwe onse central region yonse mafumu kukazaza ku state house kufika saizi yogwada pansi Kwathu kotu kumulanjeko tikanena kuti munthu wagwada pansi ndiye kuti amapereka ndalama kapena iye ayi amapereka uh, zina ndi zina koma ku- kugwadatu kogwada pansi kwa maondo kuwagwadira mafumu atapita ku nyumba kwake kuja kumatchedwa ku state house kamuzu palace kukagwada pansi purezidenti akulira akuwapempha mafumu aku central region kunena kuti chonde chonde ine ndine mwana wanu ndithandizeni m'midzimu ndikayenda anthu angonditukwana ena akunena kuti salembesa chifukwa sanalandire nawo ndalama ndiyamba ulendo woyenda m'mali mana ndiyamba kukupasani ndalama ama 5000 kuti muziwapasa anthu olembesawo komanso inu muzilandira ma 15000 chonde chonde ndipo ndikukukonzerani ka pakeji kanu kuti enanu ndikugulireni magalimoto enanu ndikupaseni ndikumangireni zinyumba enanu ndikupaseni makobiri aphwamwamwa atagwada pansi purezidenti umangoziwa kuti kumalawi kumalawi ndikoopsya kutereko chiseko chamupana kufunafuna kuti asankhidwenso kachiwiri pulezidenti chakwera amene waononga dziko ili la malawi ndipo mafumu inu aku central region ochenjera tikuonanidi kuti ndinu ndi ochenjera kapena ofoyira chifukwa andale ndi anthu oopsa andale ndi anthu opusisa nthawi yonseyi zaka zonsezi sanakuyitaneponi kupita ku state house lero mwakoma chani anzeru mukuyenera mudye ndalamazo koma simungamukakamize munthu kukavota chimene iye asakuchifuna mafilimutu akupanga okwanira tikunena pano madera ena olembesa akuwauza anthu kunena kuti mmene mwafika pano pitani senta yakuti mukalembese akakupaseni cha nzika kufika kumeneko akuwauza kuti machini athu sakuyenda chifukwa chonena kuti aberabera awo zonse akwanisa zonse zimene amafuna mu sistimu yawo ya simatimatikiyo tikunayo pano machini a simatimatiki odindidwa mbendera ya ku mozambiki afika sopano machini 6 makompyuta 6 odindidwa mbendera ali ku area 10-ko ndipo akuti akamafaniziza zinthu zawozo kutenga chija cha nzika chija kuchifaniza ndi zimene apulintazo kumaombera m'manja kumakondwera kuti ife basi tikuwinanso ife ndiye ndikufuna ndikuwuzeni inu mafumu kuli mafumu ena osusuka amene amangoyang'ana pa ndalama kuyang- kule- kulephera kuona mavuto a anthu mmakhala ndi anthu m'mizimo ndi inuyo mmene anthu akuvutikira mukuziwa ndi inuyo mukawagulisa anthu chifukwa cha 5000 ndi 15,000 ndi magalimoto amene simuzalandira muzandikumbukira voti sitivoterana voti ndi mumtima choncho akulu amene wazavuta tikamanenatu kuti ku malawi kuno kuli mamafiya zikoli likulamulidwa ndi mamafiya muzikhulupirira last week ineyo ndinanena kunena kuti ku parliament kukubwera bilu ya mafuta imene akufuna apereke mphamvu kwa purezidenti ndi azibale ake ndi mwanache ndi maministers kuti azikagula mafuta okha lero ambiri simunandikhulupirire ena anapita pa facebook ndikumakanditukwana kuti namadrama uja ameneuja chisiru boni kalindo opepera zimene akunena zija ndi zonama ndidanena ine kunena kuti ku parliament kukubwera bilu finance minister asanachite table budget ya mid year koma anthu simunakhulupirire ndidanena kunena kuti ma mp ambiri athu alandira ma 5 miliyoni komanso ena atumizidwa kunja lero mwaziona amalawi mwaziona sopano tithokoze a bright msaka tithokoze a, a george chaponda ndi ma mp ena amene anayima kufuna kuteteza ziko kufuna kudana ndi mediocrity koma chifukwa chonena kuti ma mp ambiri ndi osusuka makamaka aku opposition tikunena pano ena ambiri ali ku cambodia ena ku america ena mayiko aku south africa ena ku japani boma kuwatumiza dala leader of the house kutumiza dala ma mp a opposition ndi cholinga kunena kuti akasalamo nyumbamo malinga ndi manambazi bilu ija ichite pass mwaliona ziko sopano kumene likupita kutereko imeneyi ni njira yokuti abere ndalama makatero onena kuti apeze ndalama zokuti azisunge maiko akunja komanso kuti apangire kampeni ndikamanena ine ndimaoneka ngati ndine wa- olongolola kwambiri koma mwaziona sopano kumene ziko la- likupita tikunena pano ndiye kuti mera ija yatha komanso mabungwe ena amene amaona za mafuta alibe mphamvu mphamvu zapita kwa purezidenti mwana wake komanso minisitala ndiye kukhala kulemera koopsa chifukwa ngati kuli dilu imene munthu umati ukaimenya kamodzi ndi kamodzi ndi kulemera ndi mafuta ndiye mwaziona ndi zomvetsa chisoni kwambiri muzakamuona mamuna nyumba akumakagula yekha ndiwo amayi mukuyenera muthawe mamuna wanzeru amasiya uh, ndalama pakhomo kuti mkazi azikagula ndiwo aziona mmene ndiwo kapena pakhomopo palili koma ndalama osa, ndi osazisiya ndikumapita yekha ku golosale ndikumazisunga ndalamazo iwe osamaona kuti ndalama zili kuti uziwe kuti uli pa mavuto mkazi iwe chimodzimodzinso ziko ziko lili ngatinso chimodzimodzi banja muzakamuona purezidenti akumayendayenda ndikumakagula yekha mafuta ndikumapanga yekha zinthu muziwe kuti purezidenti ame- purezidenti ameneyo ndi wokuba pulezidenti ameneyo ndi wamadilu kuteroko dziko la malawi lili pa mavuto oopsa mwina amene mwaona mbuyomu mavuto a malawi si kanthu apapa muona zenizeni muona zenizeni koditu m'mizimutu anthu akuyenda kugula za nzika tikapita kumangochi ukoko anthu kwazaza kumenepo ndipo ndikudabwa kunena kuti kodi inu a opposition zimenezi simukuziona bwanji osagwira anthu amenewa maumboni alipo Alipo ma umboni, koma inu kaya mwatanganidwa ndi chani sindikudziwa. Sindikudziwa kuti mwatanganidwa ndi chani. Ndi apa mukuwasiya a ujeni anu ma monitors anu osadyesa. Ma monitors a DPP ku Lilongwe akuvutika kwambiri maderamu. Mukanapita muwathandize anthu akukhala kuchokera pa center kuchokera mamawa mpakana madzulo osadya. Akabwera anzathu onde kumabweresera nyama kulumbazi uku kwakhala anthu akuvutika kwambiri ma monitors kodi tsopano chisankhocho muzawina bwanji ngati simusamalira ma monitors anu koma mwatanganidwa ndikumapanga mapulogalamu okunena kuti aa ifeyo a opposition enaife basi madera athu sitizapangisamo ma primary mistake yayikulu mistake ya anthu andale amaganiza ngati ana kuteroko mukakhala kuti mwapangana khala ndinu a dpp khala a udf a utm a aford kuti m'madera ena musapangiseko ma primary mwagwera pompo chifukwa vuto la anthu andale ena amapita kukamunamiza pulezidenti kunena kuti abwana ukuku munthu uyuyu akulimbikira amene iye asa- tisapitiseko ma primary anthu masiku ano amafuna munthu amene amkonda anthu ndi ochenjera amalawi anachenjera tiyeni tizipanga zinthu za mu democracy mosatira malamulo palibe chifukwa choti musakapangisire ma primary ndikumakhala ngatinso mukutchingira ena tikunena pano ayamba kulandira ndalama za mashado kumahonga ena mpakana apanga zibwenzi kumahonga anthu akuchipani ndi cholinga kuti abakire abakire kuti kudera kwawo kusakhale ma primary mupitise mukapange ma primary kafukufuku amene apanga a malawi first ta- tapeza kunena kuti chipani chimene sichipangisa ma primary chipani chimene chimakondera anthu ena chimakagwa mwamphuno tazionapo mbuyomu ineyo chisanzo ndi chakumulanje bale ilipo nthawi ina yake anapanga misteki yomusankha munthu kuti ameneyo tikufuna timuchite reward nthawi imeneyo anzanga amusowa akuoneka ngati kape mpakana ananyamulidwa amusowa kunyamulidwa ku robins park kutulusidwa panja kunena kuti kumeneko kuli kale mp ndipo boma likunena kuti silikufuna kunena kuti kumeneko kupangidwe kapena chipani cha dpp sichikufuna kuti kupangidwe maprimary chinachitika ndi chani andale muziphunzira ma mistakes amene munapangapo mbuyomu lero li kumeneko kuli amene munamuuza uja kuti akhale mp uja anthu amaona anthu amasankha amasankha ntchito za mp ena ndi awo akumulirira michael usi mpakana press statement t ati kumulirira michael usi kunena kuti bwanji michael usi walankhula kuti boma ndi lomweli tikufuna tiziwe ife a utm kuti iyeyo akulankhula ngati ndani Munthu mwamuitanira nsima iyeyo sanadye nawo sikusonyeza kuti nsimayo sakuyifuna? A utm mwachita kusauka mwachita kutani? Inu munali ndi convention yanu ku Mzuzu ndiye Michael Usiyo sanapiteko ku convention ko? What does that tell you? Muli naye kapena simuli naye? ndiye lero iyeyo uja wapita kumwanza wakalankhula statement yache kumene kuja kaya akutanthauza kuti walowa mcp kaya akutanthauza kuti afuna achite revamp uh, odya zake alibe mulandu kaya afuna ayambe chipani cholembedwa kuti mulanje sapitwa golden zimenezo ndi zache za iyeyo ndiye inu a, a utm mwathamanga ndikupita pa social media ndikukatulusa kalata yonena kuti tifuna michael usi achite explain achite explain chani munthu alibe udindo mwakasankha maudindo ena anyuwani tikunena pano utm ili ndi purezidenti wache kabambe kabambe purezidenti wamphamvu amene kwa nthawi yoyamba taona kuti purezidenti ameneyi akufuna azikhala ndi anthu wakupangisani manyazitu enanu wapita nawo kuja ku mademo enanu mmaopa kutuluka mma ati koma mmafuna mukhale mapurezidenti nzanutu anatuluka kodi kumene kuja kutatuluka kabambe atatuluka chihana atatuluka atupele ndikutuluka apita mutharika uja wachikwanje uja akanachiponya koma vuto lathu la ifeyo atsogoleri akuno ku malawi ndi inu anthu amantha kwambiri makawazi koma mmafuna ati utsogoleri mtsogoleri amakhala amayenera azikhala ndi anthu ake nthawi ina iliyonse ndiye ndi awa a utm ati akumulirira manganya manganyatu ni munthu wamba si purezidenti wa utm mumusiye apite kumene akufuna ali ndi ali ndi right yopita kumene akufuna and pamene pajapo zili ngati chimodzimodzi mkazi kukuuza kuti sakukufuna iwe uzimukakamira amakuyikira kapoizoni kako katameki ungodya n'kumwalira ndikutha kuyiona utm pofika januwale ili mu disarray ka utm ka utm kakupita pang'ono ndi pang'ono ndipo ndikutha kuwaona st louis aemu chinangwa aine sindimaonda ndimangokhala chonchi anthu ambiri komanso mbalame zamakutukutu zikuchokamo mu utm kupita kwawo kumene anachokera dc ndi mwana woopsa kwambiri ndimaona zinthu patali the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village t a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa